Matenda a kolera anavuta m'madera ambiri m'dziko muno kaamba ka kusowa ka madzi aukhondo. Pa chifukwa ichi, boma linalamula mabungwe onse opereka madzi kuti aonetsetse kuti anthu onse ovutika, maka omwa madzi mipope ya pagulu, kuti ali ndi madzi aukhondo. Bungwe lopereka madzi m'chigawo cha kumpoto la Northern Region Water Board mogwirizana ndi boma linaika ndondomeko yapadera yoonetsetsa kuti anthu. mmadera omwe bungweli limaperekera madzi ali ndi madzi aukhondo powalipirira mabilu kudzera mu project ya malawi nrwb water efficiency project ndi thandizo lochokera ku banki yayikulu ya ku ulaya ya european investment bank Ah, Zoonadi ah, kuti chaka chatha ah, ah, mukudziwa inu kuti ku dziko lathu lino ku- kunali mliri wa kolera Ah, ndi kudzera ah, mwa president athu dr lazarus McCarthy chakwera anakhazikitsa ah, program yomwe timaitcha kuti kuthetsa kolera campaign Ah, nde ife ngati a northern region water board tinachiona chanzeru ah, kuti tithandize nawo pa program imeneyi Ah, and eh, mnjira imeneyo tinaona kuti eh, chimodzi Chomwe chimathandiza kwambiri kuti uh, kolera ithe ndi pokhapokha anthu akupeza madzi aukhondo. Uh, nde tinapeza ndalama uh, zokwanira 205 million kwacha uh, kuchokera ku project ya Northern Region Water Efficiency Project yomwe timapanga mu Mzuzu muno uh, yomwe ndalamayo inakhala ngati yakhalako pa project yatha koma ndalama yakhalira Ah, nde ndalama imeneyi tinayiganizira kuti kuli bwanji tithandize anthu ah, pa mliri umenewu wa kolera Ah, nde eh, ndalama imeneyi eh, choyambirira tinagula ma token ah, ma water units ah, ndikuwapasa ma communal water points ndi ma communal po- points oposera 400 mu maboma onse amene tili nawo kuno kumpoto ah, tinawapasa ah, matokeni ah, oti ah, agule madzi ku- ku- kwa nthawi yokwanira 6 months Ah, nthawi imeneyi imatha tikufika mu mu oktoba chaka chatha Ah, and tinagulanso matokeni kupereka ku masukulu ma primary school ndi ma secondary school Ah, ndalama imeneyi inagwira ntchito ziwiri choyambirira kwa masukulu ndi ma communal water points amene anali ndi ngongole eh, samatha kupeza madzi chifukwa choti ali ndi ngongole mwina tinawadulira madzi madziwo tinawatsekulira ndikuwalipirira ngongoleyo kugwiritsa ntchito ndalama imeneyi ah, chachiwiri tinawaguliranso matokeni mmene ndanenera ah, omwe atha ku kuwathandiza kupeza madzi kwa uh, miyezi 6 nde izi zakhala zikuchitika and zathandiza kwambiri uh, kuno ku malo amene tikuperekera madzi kuti anthu apeze madzi mwaukhondo uh, mosavutikira kulingana ndi ndondomeko ya boma molingana ndi malipoti ochokera kwa zaumoyo ndondomekoyi inathandiza kwambiri anthu omwe ndi ovutika kupewa matenda a kolera chifukwa anali ndi madzi aukhondo m'madera mwawo mwachitsanzo dera la ekwendeni ku mzuzu lomwe lakhala likuvutika ndi matendawa m'mbuyomu linapulumuka ku matendawa mu nyengoyi In Malawi, as a nation, most of the areas were hit by cholera. Now, with Ekwendeni catchment area, we did not really register any case of cholera. kudzera mu ntchitoyi northern region water board inathandiza mipope ya gulu yosachepera 400 komanso masukulu aboma osachepera 90 izi zikutanthauza kuti bungweli linafikira anthu osachepera 81,000 ndi madzi aukhondo kudzera mthandizoli ntchitoyi ndi mbali imodzi yokwanitsa masomphenya aboma owonetsetsa kuti mmalawi aliyense akhale ndi madzi aukhondo pofika chaka cha 2030 mwa kwake ukakomia somera zeve zikapetera mtambo umu ng'ombe zikamanga mtambo umu